Cé go bhfuil Dún na Mainistreach tar éis sé chluiche ceannais contae Phort Láirge a shroisint, níl éirithe leo go dtí seo é a bhuachaint. An éireoidh leo stair a bhaint amach i gcoinne ceann de na foirne iománaíochta is fearr sa tír, seaimpíní na hÉireann 2022, Baile Mhic Gonair? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Filleann Shane O'Sullivan, a bhí ar fionraí don gcluiche leathcheannais inniu agus beidh sé ag imirt sa gcúigiú cluiche ceannais déag Tá athrú amháin déanta acu sa líne lántosach, beidh Patrick Fitzgerald ag tosú in áit Cormac Power ach neart taithí agus go leor buaite acu seo go léir. Maidir le Dún na Mainistreach, bhuel, beidh siad ag súil go féidir le Conor Prunty aicsean a dhéanamh mar lánchúlaí, is é Michael Kiely an captaen mar lántosach, níl Neil Montgomery ag tosú, beidh Eoin Kiely istigh ina áit siúd. Tugtar aire chur sna dá baile shin seo, an Shamrock Gym Project Ian Kenny, Ian Kenny amach ansin, ag tabhairt ar ais chuig Paddy Leavy. Paddy Leavy leathbhlocáilte, tá sí fós ann. Deis an bhaic ar ais anois ag Dún na Mainistreach. Is é leathbhlocáilte arís an obair atá leaids Bhaile Mhic Gonair sásta a dhéanamh ó thús go deireadh. Sin buaite trasna agus an seilbh arís ansin do Ronan Power. Tá siad ag imirt leis an ngaoth sa gcéad leath, Oisín Ronan, na goalaí, Scaoilte leithi cúilín breá ag Ronan Power. Taobh amuigh anois agus é faighte ag Dessie, Dessie an uillinn thar a bheith géar ag Dessie ach sé an dá mhar a chéile don draíodóir seo é. Pas íseal buailte isteach sa gcoirnéal. Chun an seilbh a fháil arís an obair déanta ag Ian Kenny. Duine de na cosantóirí is fearr dá bhfuil ann go náisiúnta, ní áirím trácht ar Phort Láirge. Mikey Mahony anois, scuabtha amach aige ar taobh. Shane O'Sullivan ag fanacht taobh céanna na páirce. Isteach sa gcoirnéal faighte ansin Kevin Mahony anois, Kevin Mahony ag teacht amach uillinn níos fearr cruthaithe, Kevin thar an trasnán, gluaiseacht álainn, críoch chomh deas céanna. Agus leasa buaite ceann íseal. Ardaithe go hálainn ansin ag Pauric Mahony. Pauric ag teacht amach, amharc amháin ar gcúl, iarracht amháin agus scór amháin. Lucht tacaíochta Dhún na Mainistreach, ceithre chúilín chun deiridh. D'fhéadfadh sé sin chun cinn. Is beagán dóchas a thabhairt dóibh sa dara leath anseo. Barry Coughlan an seilbh caillte aige. Ronan Power, díshealbhú déanta air sin chomh maith. Féach ar an brú atá ag teacht le Michael Kiely anois. Kiely buailte leis an taobhlíne, fíorghar dó, iarracht mhisniúil agus iarracht chruinn ag Michael Kiely. Ceann de scóranna an lae. Táirg Gary Gin faighte ar ais ag Paddy Leavy arís. Paddy an t-am seo isteach sa gcónaí le feic ar ghluaiseacht, feic ar spás, feic ar ghluaiseacht. Isteach go dtí Kevin Mahony. Kevin ag iarraidh éalú ó Brian Looby. Brian Looby á choinneáil taobh amuigh ach ní leor é sin nuair atá Kevin Mahony ag imirt mar atá i mbliana.

Dessie ag éalú istigh, Dessie íseal, Dessie isteach sa gcúl! Cheilt an iarracht go dtí an soicind deireanach agus an chéad chúl agus bhí an cúl sin ag teacht. Tá sí ag Stephen O'Keeffe, Tá an ghaoth ag cuidiú leis. Bhfuil sé chun tabhairt faoi scór? B'fhéidir go bhfuil. Tá sé ag breathnú ar a sprioc. Tá sí buailte fada. Tá sí buailte ard agus tá sí buailte thar an trasnán ag Stephen O'Keeffe. Bíonn sin athair Philip, Páraic, Kevin agus Mikey ag breathnú ansin. Tá siad scriosta amach. Tá fáilte roimh ach féach an brú atá ag teacht. Maurice Power ansin, brú damanta buailte amach ar an taobh aige. Cleas deas ó Rian Walsh trasna go dtí Charlie Treen, Charlie, coinnithe an-chiúin. Ag Ian Kenny go dtí seo, Charlie an t-am seo, ard, agus Charlie thar an trasnán, a leithéid de scór. Pas íseal buailte. Willie Beresford ag déanamh go maith anois, buailte ar aghaidh aige go Charlie Treen. Treen trasna go Maurice Power, Maurice Power á bualadh, ard, Maurice Power thar an trasnán. An tús a bhí ag teastáil ó Dhún na Mainistreach sa dara leath. Stephen O'Keeffe ag dul amach ar thaobh na láimhe deise. Paddy Leavy arís, Paddy leis an scuab leis an lámh amháin óir go maith amach, Ronan Power anois, Ronan ag breathnú suas. Tá an spás istigh. Tá sé faighte seo anois ag Kevin Mahony, tá contúirt anseo ann do Dhún na Mainistreach, Kevin Mahony trasna go dtí Dessie, Dessie buailte, an-sábháil déanta ag Lar Power, fós trasna sin, ag iarraidh an sliotar a ardú, níl, tá sí faighte ag Patrick Fitzgerald. Tá sé ag gearradh trasna, tá sé ag smaoineamh ar chúl! Tá sé ag smaoineamh ar chúl! Agus meas tú ab in sin? Mí-ádh ar an gcúl báire mar rinne sé an-sábháil ó iarracht Dessie. Ach ansin bhí dhá sheans ag na cosantóirí an sliotar a ardú, níor ghlac siad an seans agus nach iad a d'íoc as.

B'fhéidir gur phreab sí díreach ar an dromchla nua sin in aice an chúil. Glanta amach ag Stephen O'Keeffe. Rúid sin ag titim anois. As Cabhair siar. Guybrush Sliotar atá faighte ag Conor Prunty. Tá Conor ar a líne 45 féin. Fuair Stephen O'Keefe cúilín i bhfad amach sa gcéad leath. Tá ceann chomh fada amach céanna faighte ag Conor Prunty. Bearna laghdaithe go 10. Stephen leis an bpoc amach. Faighte thar barr Johnny Pauric Mahony. Ag imirt thar barr ar fad i mbliana. Siar an treo anois. Tadhg Foley, Am ag Tadhg, an iarracht a mheá agus má thugann tú am do Bhaile Mhic Gonair an iarracht a mheá sna hArd Ends, buailte isteach sa gcúinne anois, Dessie ag dul isteach. Dessie ag casadh bealach amháin, ag casadh ar ais, tá sé seo déanta go mion minic le Port Láirge agus le Baile Mhic Gonair, scór álainn eile. Chaithfeadh Darragh a bheith sásta leis an méid atá feicthe aige, Darragh O'Sullivan. An mháistreacht atá tar éis an ceantar go réidh go dtí Michael Kiely, Michael Kiely agus é tarraingthe siar ag Barry Coughlan. Cárta buí bainte go Barry Coughlan, tá mo run-eagar i mbáid idir chontae a bheith ann. Ach deir leis anois Michael Kiely. Casadh bealach amháin, casadh bealach eile, íseal, seasta go fóill ag Michael Kiely. Cuma níos fearr ar chlár na scór, faraor, do Dhún na Mainistreach. Sin an méid. Ach d'fhan siad leis an gcoimhlint anseo sa dara leath. Pauric Mahony arís, drochghlanadh faighte ag Pauric, breathnaíonn sé ar an sprioc. Agus í buailte ard, cúilín uimhir a haon déag ag Pauric Mahony. Sa lá iontach eile ag Baile Mhic Gonair, chan maitheas Lar Power tá an fheadóg dheireanach séidte ag Thomas Walsh don aonú uair déag i ndiaidh a chéile, an corn News and Star buaite ag Baile Mhic Gonair.